Жэпуэгъуэм и пщӏым Лафыщхьэблэ, Псыхъурей деж, мазибл зауэм хэкӏуэда ди лъэпкъэгъухэм я фэеплъ къыщызэӏуахащ. Мазибл зауэр минрэ щиблрэ блыщӏрэ бгъу гъэм екӏуэкӏащ, ар Урыс-Кавказ зауэм и зы теплъэгъуэщ. Фэеплъыр къыщызэӏуахыр трагъэхуащ Къэбэрдей жэщтеуэшхуэр къыщыхъуа махуэм. Сэ кӏэщӏу иджысту мыр къызэрежьам сытепсэлъыхьынурэ мы Къетыкъуэ тӏуащӏэм къэкӏуэныр, мыр дигу къэкӏыжыныр, мыр япэ итахэм лӏыгъэ зэрахьар, зэрыдгъэлъэпӏар, зэрыдгъэлъапӏэм и къежьэкӏэ хъуар мыбдей тӏэкӏу мащӏэу щыгъуазэ фысщӏынщи, адэкӏэ псалъэ жызыӏ. Пхъэ щыӏэхэщи, псалъэр едгъэкӏуэкӏыурэ дызэхэтынщ хабзэкӏэ. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ плӏы гъэм щэщӏурэ езанэ еджапӏэм Налшык дэтым зы спецкласс щыӏащ культурэм хурагъаджэ сыту ауэду хахауэ. А щӏалэ цӏыкӏухэр Къубатий Мухьэмэд мыгъуэр, ар дунейм тетыжкъым и ахърэтыр нэху Тхьэм ищӏ. Абы и гукъыдэжкӏэ мы къуажэм мурад щиӏэщ дыкъакӏуэу зыкъикӏ щэми, а школым и унафэщӏхэри къыддэӏэпыкъури, Дыкъакӏуэ, щӏалэ цӏыкӏухэр къачэ, сабийхэр етӏуанэ классырат щеджэр, абы щыгъуи зыгуэрурэ къедгъэзэгъынщ, зыгуэрурэ сабийхэм ябгъэдэтлъхьэнщ, жаӏэу мис ауэду ӏуэхур къехьэжьа хъуати, мы къуажэм дыкъекӏуалӏэр Гъукӏэмыхъу Ӏэубэчыр и адэм и цӏэм гъущӏ, кӏэщ, нтӏэ, Гъукӏэмыхъум, кӏэщ Ӏэубэчыр и адэр лӏыжьым хуэдэм абы ещӏэ, жари а лӏыжьым дей дыдыхьэщ, ар къыдэтшщ абы мис мыбдейм, иджыпсту мы фэеплъыр здагъэувам дей къэув лӏыжьыми,

Мыхьэнде зыкъедгъащэ псыми, псы ӏуфэм дей цӏыкӏухэми, Мыдей Тхьэ дыщелъэӏущ, дыуэ едгъэщӏри, моду убла хъуащ Къубатий Мухьэмэд мыгъуэм и фӏыгъэкӏэ, и фӏыщӏэкӏэ. Иджы мис, ущыгуфӏыкӏыну, уригуфӏэну илъэс тӏощӏрэ плӏыкӏэ узэӏэбэкӏыжым ауэдэу къежьар, ауэдэу дыкъакӏуэурэ, зэпыу имыӏэу, тӏэкӏу нэхъыбэу, тӏэкӏу нэхъ уэру, тӏэкӏу нэхъ мащӏэми цӏыхуитӏ-щы фӏэкӏ къыщымыкӏуаи щыӏэщ, мыбы фощӏэж, зыщӏэжхэр куэдщ. Ауэдурэ дыкъэгъуэгурыкӏуа иджы нобэ мис мыбы ӏуэхур нэса Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ, къуажэдэсым я фӏыщӏэкӏэ, елэжьхэм я фӏыщӏэкӏэ, мы цӏыху къакӏуэхэм я фӏыщӏэкӏи Тхьэразэ къахуэхъу. Мис мыдей нобэ ди нэхъыжь, мыдей зи псэ зытахэм теухуауэ фэеплъ сын дгъэувауэрази, Алыхьым я псэр щигъэгуфӏыкӏ, щхьэпэн Алыхьым ищӏхэ, мыр гугъу дехьу зыщӏар къапщтэу щытмэ, Арсен Гъущӏапщэрази, Алыхьым и нэфӏыр къыщыхуэ, гугъуехьыншэ Алыхьым ищӏ, псапэу Алыхьым къритыж, мыдей кърихьэлӏа дэтхэнэ зыми ди нэхъыщӏэхэм, мис мы ӏуэхур зытеухуар къагурыдгъаӏуэу, ар я акъылым итлъхьэфыну Алыхьым жиӏэ. Гъэ къэс мис моду дыкъызэхуэсу пщӏэ нэмыс а зи псэ дэр щхьа зытахэм дыкъызэрихьэлӏэну Алыхьым жиӏэ. Нобэрей махуэ тхуэфӏын Алыхьым ищӏхэр. Упсэу тхьэразэ къыпхухъу. Нэхъыжьу жьыщхьэ махуэ зыфӏэпщыну къекӏуэлӏахэми, нэхъыщӏэуэ щӏэщхьэ махуэ жыхуэфӏыну къекӏуэлӏахэми, мыбдей къекӏуэлӏар псори цӏыху щхьэ махуэс, абы шэч хэлъкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, мыбдейм къекӏуэлӏам я щхьэ ӏуэхукъым. къафэ ӏуэхур ипэ ирагъэщыр, я щхьэ ӏуэхукъым мыбдей къыщӏекӏуэлӏар. Мыбдей къекӏуэлӏа псори къыщӏекӏуэлӏар лъэпкъ ӏуэхуси, мис абы къыхэкӏкӏэ цӏыху щхьэмахуэхэс, Алыхь арэзы къахухъу. Мы дунеижьым ӏэджэ ӏэджэм щыщӏохъуэпс, ӏэджэм ӏэджэ мурад щаӏэс. Уей-уей жрагъэӏэу, уеуэмэ пхуимыудыжын жыхуэпӏэну къэралыгъуэу тӏысыжа лъэпкъхэр нэхъыбэ зэрызрагъэхъулӏэн, нэхъри нэхъ лъагэ зэрыхъун, мис ауэдэ мурадрэ ауэдэ хъуэпсапӏэрэс яӏэр. Зи ӏуэху абы нэмыса Зэкӏэ зи ӏуэху абы нэмыса дэр хуэдэхэми уа дыхэмыкӏуэдэжарэт, уа дымыкӏуэдыжыпарэт жыдори, мыращ ди хъуэпсапӏэр, мыращ ди ӏэнатӏэр. А ӏэнатӏэм дыӏузыгъувар къебжэкӏыну ухуежьэмэ, уи ӏэхъуамбэхэр пхурикъунукъым, щхьэусыгъуэ ӏэджэ иӏэс абы. Ауэ Алыхьым жиӏэмэ, е мыхъу фӏы хъужкъым жыхуаӏэм ещхьс ӏуэхури, дунейр кезус жыхуаӏэрас ӏуэхури. Зы гъэ, зы зэман мис апхуэдэу уеуэмэ пхуимыудыжын жыхуаӏэм хуэдэу лъэпкъыу, тетыгъуэ иӏэу зэрыщытам ещхьыркъабзэу дыхъужыну Мис ар ди хъуэпсапӏэщ, мис ар ди гугъапӏэщ, Алыхьым къыдигъэхъулӏэ. Тетыгъуэ уимыӏэмэ, лъэпкъ уиӏэнукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, лъэпкъыр зыхуей хуэмызэм, зыхуей хуэмызэм, зыхуей хуэмызэурэ лъэпкъыр кӏуэдыжынущ. Апхуэдэ къабзэщи, лъэпкъ уимыӏэмэ, тетыгъуэ къемэт махуэр къэсыху уиӏэнукъым. Лъэпкъ уимыӏэмэ, хэт и тетыгъуэ уиӏэнур? Си мис аитӏур, мис аитӏур. Зым зыр къишэу, зым зыр къишэу, зым зыр иригъэфӏакӏуэу. Мис апхуэдэу зэдекӏуэкӏыуращ лъэпкъымрэ а лъэпкъым я тетыгъуэмрэ. Араси, мис абы щӏэхъуэпсын, мис абы щӏэлъэӏун, мис абы хуэлэжьэн. Псоми ди къалэныр мис ара къыщӏэкӏынущ, щхьэж езым анэхъыфӏ дыдэу лъэкӏымкӏэ, анэхъыфӏ дыдэу хузэфӏэкӏымкӏэ лъэпкъыр щыӏын, лъэпкъым тетыгъуэ иӏын. Лъэпкъыр щыӏэн, лъэпкъым тетыгъуэ иӏэн, мис абы хущӏэкъунращ псори мыдей дыкъезышэлӏар, мис ара, мис а гупсысэра си гугъэси. Захуагъэ, пэжыгъэ, хеигъэ, езым хуэфэщэ хьэкъ теухуауэ Алыхьым игъэдахи, игъэзахуэ защӏэс мыхэри, мис абы папщӏэ зи Зытахэр Алыхьыр зыщӏэнури мы жытӏэри зыхахыу икӏи къытщыгъуазу икӏи я нэӏэ къыттету мис апхуэдэу щыт Алыхьым жимэ. Ахэм Алыхь Талым ярипэс лъапӏэныгъэр ятпэсу дэ ди гумрэ ди псэмэ къыбгъэдэкӏ фӏыщӏэр ятпэсуэ

Алыхьым фигъэузыншэ. Мы зауэр зыкъирежьа, зэрыкъежьар и щхьэусыгъуэр кӏэщӏу жыпӏэмэ, Къэбэрдейр къэралу къэрал зэхэтыкӏэ яӏэу щыпсэуа Кавказым и кум. Урысей къэралыр Кавказым и псалъэ кӏуцӏрыкӏыну и ӏуэху кӏуцӏрыкӏын щхьэкӏэ Къэбэрдей пщыхэр ныбжьэгъу къищӏа зыкъомрэ зэдыгурыӏуа илъэс Кӏэ. Зэзэмызи я зыхуаку зыгуэри къэхъут, зэзауэт, зэзэмызи зэгъусу нэгъуэщӏ бийхэми пэувт. Агъуэду екӏуэкӏа епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм. Епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм пасэрейм екӏуэкӏа ӏуэху яхъуэжри Къэбэрдейм пщӏэ хуэмыщӏыжу, Къэбэрдейм ныбжьэгъу хуэдэу емыплъыжу, ауэ Къэбэрдейр ищӏ, И щӏыналъэ и къезэун иужь ихьа. Мы щӏыналъэм минрэ щиблрэ хыщӏрэ щы гъэм Мэздэгу быдапӏэ къытрагъэува. Къэбэрдей пщыхэр ахэр политикэм щыгъуазэт, нэгъуэщӏ къэралхэми зэпэщӏэныгъэ иӏэт, абы кърикӏуэнур ящӏэти, А нывэр я щхьэхуитыныгъэ ягъэкӏуэдыным япэ ныву къыралъхьэурат я щӏыналъэми, занщӏэу пэщӏэува абы. Дэ дызэныбжьэгъущ, зэщӏыгъуи зэгъусэу дызэзэуа ди быдапӏэ, дэ дылъэӏуу фэдгъэува зэзэмызэ ди щӏыналъэм зэгъусэу ди щхьэ тхъумэжын щхьэкӏэ. Ауэ мы быдапӏэр фыкъыдэмыупщӏу. ди унафэ хэмылъу, ди щӏыналъэм быдапӏэ тевгъэуващи, дэ абыкӏэ дыхуэразыӏми, мы быдапӏэр ифх жаӏэри къэувазэ. Абы щхьэкӏэ мызэ-мытӏэу Петербург кӏуа, зауэ нэмысу, псалъэкӏэ ӏуэхур зэхагъэкӏыну я гугъу. Зыми щӏыпӏи нэмысу жаӏэри зэхамыхыурэ, абы и кӏэлъхьэужькӏэ мис мы Балъкъ ӏуфэм адэкӏэ узэпрыкӏмэ, абдей быдапӏэ плӏы ягъэува. Марьинская, Павловская, Николаевская жыпӏэн иджыри зы къом ягъэува Къурейм, мыкӏэ Георгиевски абдей зы быдапӏэ, адыгэбзэкӏэ Гумкъалэ жыхуэтӏэм абдей зы быдапӏэ ягъэува, иджы мы Балъкъыр Къэбэрдейм и гъунапкъэу ягъэува. Мы Балъкъым адыгэхэр щхьэпрыкӏыну хуимыту, я ӏэщ, я былым щхьэприхуну хуимыту, Я ӏэщ былым щхьэприхуамэ, ар зауэ ӏуэхукӏэ яубыдурэ къытрахыжурэ, цӏыхур яукӏыу. Иджы ар Къэбэрдейр мы Балъкъ гъунапкъэкӏэ Къэбэрдейр иухтэкъым зэи. Къэбэрдей щӏыналъэр мокӏэ иджыпсту Ставропольский край жыхуэпӏэхэм акӏэ нэс Къурей губгъуэжьыр, Сэтей губгъуэжь жыхуаӏэр, абдей Къэбэрдей къуажэ сыт щыгъуи щымыпсэуами, цӏыху щымыпсэуами, а щӏыналъэр ӏейуэ хуэныкъуэт Къэбэрдейм абы мин бжыгъэкӏэ. Хъупӏэт, гъэмахуэм къущхьэхъу яӏыгът, щӏымахуэ щӏыӏэ хъумэ, ахъудиз мэкъу къыпыпхыу пхуэгъэшхэнутэми, мыбы зыпрыкӏыурэ а Къурей губгъуэжьым, Сэтей губгъуэжьым я ӏэщ мин бжыгъэкӏэ яӏыгът. Ари щхьэгъусыгъуэ ящӏа, жаӏа, ди щӏыр пыуфубыда, абыкӏэ дывгъакӏуэкъым, дэ абыкӏэ дыарэзыӏэми, куэдрэ зауэм хуэмыгъэкӏуэну яужь ита. Зыри щымыхъужым щыгъуэ, минрэ щиблрэ блыщӏрэ бгъу гъэм, Къэбэрдей закъуэ мыхъуу къэбэрдеитӏыр жаӏэ урысхьэм, Обе Кабарды жаӏэ, дэ жыхуэрэ Джылахъстэней Малая Кабарда жаӏэти, тӏури зыгухьэри, я пщыхьэри, я уэркъри, лъхукъуэлӏхэри хасэшхуэ ящӏа. А хасэм унафэ ящта, мы быдапӏэхэр, мы къэралыр къэралышхуэщ, инщ, къарукӏи дыпэлъэщынукъым, ауэ ар хуэддэ ӏэмал иӏэкъым. Ар дэ хуэддэмэ, нобэ ди щӏыналъэ трахт, пщэдей ди бзэ. Ди хабзэ трахынущ, ди щхьэхуитыныр трахынущи, хуэддэнукъым жаӏэри, зауэкӏэ дыпэщӏэувэну жаӏэри, къэбэрдей, къэбэрдей Джылахъстэнейри, къэбэрдей пщыуэркъхьэри зыхуэсри лӏыкӏуэхэр ягъэкӏуа, беслъэнейхэ дей ягъэкӏуа, кӏахэ адыгэхэм, кӏэмыргуейхэ дей ягъэкӏуа, адрей адыгэхэм дей ягъэкӏуа, жаӏа, нобэ Къэбэрдей яухумэ, пщэдей фыдей къэсынущи, фыкъыддэувэ, фыкъыддэӏыгъ мы ӏуэхур жаӏэри, нэгъуейхэми жаӏа, абазэми жаӏа. Шэшэними нэса. Мис а лъэпкъхэр псори мы ӏуэхум хэта. Абазэрэ Беслъэнейрэ мыбы къэкӏуа, мы Къетыкъуэ тӏуащӏэ мазибл зауэм къытхэта кӏахэ адыгэхэр. Абы къегъэлъагъуэ Къэбэрдей пщыхэр къэрал гупсысэкӏэ зэраӏэр, дипломатие ӏуэху зэраӏэр, я закъуэ зэрыпэмылъэщынур ящӏэти, адрей гъунэгъу лъэпкъхьэри мы ӏуэхум хэгъэхьэну яужь ита. Нтӏэ, ахэр псори зыгухьэри, мин пщыкӏутху хуэдиз дзэ зэгъэпэща. Абы Къэбэрдейуэ хэтар Ну, то, пыухыкӏауэ зыми ящӏэкъым, ауэ документхэм къыхощ Къэбэрдей нэхъыбэ дыдэ, дзэуэ, уэркъыдзэу зихуэшысыфу щыта миний. Нтӏэ, а мин пщыкӏутхум миний Къэбэрдей защӏэу хэта пашу. Мис агъуэду гъатхэм щӏадзэри мазибл зауэр, мы быдапӏэхэм теуурэ, гъуэгухьэр зэпэупщӏу.

европей гъэсэкӏэкӏэ гъэсар ар пэлъэщынутэми, ауэ абы емыплъу мы Кавказ зауэм Къэбэрдейм фӏэкӏ зы лъэпкъ щыӏэм, губгъуэ ӏухам, губгъуэ нэщӏым, сыхьэтитӏу сыхьэтитӏкӏэ шыудзэр ебгъэрыкӏуэу урыс каре жыхуаӏэм дзэсхьищ жаӏэ, абы щхьэкӏэ адыгэхьэм, топхьэр я зыхуаку дэту, мохьэр плӏиму зэхэту, Сатырищкӏэ, зыр иухым адрейр фоч иузэду еуурэ зыпымычу, еуурэ, еуурэ. Агъуэду зыкъомрэ езэуа губгъуэ нэщӏым. Лӏыгъэ зэрахьу, теуурэ, къом хэкӏуаду. Сытми, гъатхэм щӏидзауэ сентябрь мазэм, пасэрей бзэкӏ, бжэкӏэмкӏэ, ауэ иджырей бжэкӏэмкӏэ нобэ хуэдэ махуэ октябрым и пщӏым дей, мис мы Къетыкъуэ мобдей псы цӏыкӏу къижти, мокӏэ хэлъэдэжти, мис мы щӏыпӏэм дей абы щыгъуэ мэзу Щыта мыри тӏуащӏэщ. Тӏуащӏэу щытати, мы а зауэм хэта къэбэрдей шуудзэм я тхьэмадэхьэ псори пщыуэ, щӏалэгъуалэу, уэркъ унагъуэ нэхъыфӏ дыдэхэм ящыщ, мыдей къытетӏысхьа зэчэнджэщыну, унафэ гуэр ящӏыну, акӏэ зауэ зэригъэкӏуэкӏынур. Езы къэбэрдеидзэр акӏэ километрийкӏэ акӏэ пэжыжьу щы. Та. Иджы абы щыгъуэ урысым я тхьэмадэ, дзэм и тхьэмадэ генерал Якоби щыӏар арат тхьэмадэри и дзэ хуирикъутэм иджыри къриджа Урысейм дзэ. Фабрициан жари генерал абы щхьэхуу иджыри дзэ къэгъакӏуэри, къалмыкъхьэ къыхыхьэжри зы шу мин, къэзакъ шу мин Хьэжри псори зэгъусу зы миний мынэхъ мащӏэ миний нэхъ хъууэ, мыбы къытехьэри, жэщым къытехьэри, мокӏэ Якоби ува, топхьэ тригъува, мыкӏэ Фабрицианрэ Къалмыкъхьэрэ Къэзакъхьэрэ зыпрыкӏри, къахъурихьа мы щӏыпӏэр. Къахъурихьри пщэдджыжь нэмэзым лӏыкӏуэ къагъэкӏуа, хэкӏыпӏэ фиӏэм, фыкъэтхъурихьа, щӏыпӏи фыхэкӏыфынукъым, зыфт жаӏа. А зэманым пасэрейм Къэбэрдей пщы-уэркъхьэм адыгэхэм агъуэдэ хабзэ яӏащ, ӏэщэ пӏыгъыу зыптыну ар напэтехыу ябжт, псоуэ зыптыжыну бийм. Ар я щхьэм, я гуми я щхьэми агъуэдэу къэкӏыну агъуэдизкӏэ напэтехти, зэи къэмыхъуа ӏуэхущ ар. Кавказ зауэ псом илъэс щэкӏэ екӏуэкӏар зы щӏыпӏи къэвгъуэтынукъым, зы зауэлӏ, зы адыгэ, зы пщы-уэркъ, ӏэщэ иӏыгъыу гъэр зритыжауэ. Пщӏэнур щӏэ, жаӏэри, сытми пщэдджыжьым сыхьэтихым щӏадзэри, мокӏэ топхьэ къыхэуу, мыхъуреягъым топкӏэ къыхэуу, жи гъунэгъуу бгъэдымыхьэфу япэщӏыкӏэ топыр къыхэуа, сыхьэтихкӏэ зэхэуа, мыхуэдэу зэхэуа екӏуэкӏа мы щӏыпӏэм. Икӏэм-икӏэжым псори зэтраукӏа зы цӏыху къэмыну. къэбэрдейдзэм я нэхъыфӏ дыдэхьэм дей хэкӏуэда. Иджы абы иужьи иухаӏым зауэрэ, ноябрым мо Кыщпэк лъэныкъуэ абдей зы зауэ къэхъужа, абдей цӏыху щих хэкӏуэда. Мы лэжьыгъэр сыт зытеухуа мыбы, сыт къикӏыр жыӏэу жыӏэнкӏэ хъун цӏыхум, мыр махуэ къэс ящӏ лэжьыгъэрами, сэ абы нэхъ зытезым. Сытепсэлъыхьынщи, мы ӏуэхум къызэрежьари къыжаӏат, мыр мывэ саму япэщӏыкӏэ къыдахурэ псыхъуэм ящӏа, итӏанэ ихъуреягъкӏэ щы хъурейуэ мывэ, мывэкӏэ къращӏыкӏа, итӏанэ блы къращӏыкӏауэ щыта Цырым Руслан, ди нэхъыжьыфӏ, абы къыджиӏэри апхуэдэу блы дигъэщӏауэ щыта. Абы иужькӏэ сэри Сеплъри, мо и кур нэщӏу зыгуэрурэ къысщыхъуат абы зы и кум итын гуэр, зыгуэр мы ӏуэхум теухуауэ, зы гупсысэ гуэр цӏыхум и гум ирилъхьу щӏын хуей жысӏэри, сегупсысри, мис мыуэдэ лэжьыгъэ сигу къэкӏа, мыбы Уеджэ хъунущ псалъэм щхьэкӏэ, дунейхъуэжкӏэ, псэ лъагъуэ, сщӏэрэ. Мыбы сэ сызыхуеяр къэзгъэлъэгъуэну къикӏыу, цӏыхум и псэр щыхэкӏым де, дунейр щихъуэжым де, зы зэвыпӏэ гуэр, зы мыст гуэр, мыст гуэр уэду йокӏри, а мис а зэрыкӏыр, дунейр щихъуэжым де, зэвыпӏэр ар къикӏыу къэзгъэлъэгъуауращ абы и и лэжьэкӏэр псэ псэр щыхэкӏым де абы ажалыр къазэрыщыхъуу щытар дунейхъуэжу мис а дунейхъуэжым и схемэ хуэдэу жыпӏэну хъунущ мыр мы лэжьыгъэр ара мыбы нэхъыби нэхъ мащӏи къикӏӏым сэ щысщӏым щыгъуэ абы сегупсысу щытауэ аращи Мыбы иджы мы ӏуэхур жытӏэнухьэр зэфӏэкӏмэ, сынывэлъэӏуну фызэбгрымыкӏыжу, мис мыбдеж щылъ мывэхьэр, мыбдеж щылъа мывэхьэращ мыбдеж щылъыр. Лъэныкъуэ едгъэзри тщӏауэращ мыр, зыри хэкӏуэда мыбдеж щылъи.

Арази фӏы Тхьэм къытхудигъакӏуэ, зыхуэщӏам я псэ щыгуфӏыкӏын. Тхьэм жиӏэ. Тхьэм жиӏэ, Тхьэрази. Арази яужь махуэ Тхьэм къыхуищӏ.
Бещтокъуэ Хьэбас Мазибл зауэр. Ныжэбэ Якэби пщӏыхьэпӏэу слъэгъуащ. Тхьэм ещӏэ пщӏыхьэпӏэр къэзыхьыр. Зэ уафэр къэхъуэпскӏри, етӏуанэм гъуэгъуащ, къэгъумэтӏымэжи зыкухьу. Зыкъеублэрэкӏри пшэр уафэм къохуэх, уанэшхэр щӏиӏубэрэ здихьу. Ухэплъэмэ, плъыжьу Балъкъыпсыр йожэх, щэӏу макъ къыхэӏукӏыу кӏыхьлӏыхьу. Шыудзу щытахэр лъэсыдзу зэхэтщ, затын хуагъэфащэкъым я щхьэ. Къикӏуэт мыхъужынхэу шэуэфым пэщӏэтщ, къыпыткӏу лъыпс пщтырыр я ӏэщхьэ. Уэркъ щӏалэхэр пагэми Фабрициан къэзакъи сэлэти и хъушэщ, джэла адыгэлӏхэр ажалым и къанщ, ажалыр мэщыпэ емышу. А махуэм нэхъ фӏыцӏэ иӏа Къэбэрдейм? А махуэр мыгъуагъэм и абгъуэт. Пщӏыхьэпӏэр дыдейщ, Хэкур тепщэхэм ейщ. Адыгэм ди тхыдэр мыгъуагъэт. Кӏэдыгуей Еркъэн. Маржэ адыгэ, псыхъурей увыӏэ, иремышэрашэ уи щхьэфэр, иремыжэражэ. Гуэрэну дунейри уафэри, пшэри, удзри, бадзэри, щӏэри жьыри щрет щыму, щӏыхьу. Уэ шу, шэс уи шым, пщӏэкӏэ щэ къекӏуэкӏ, адыгэр щыӏэщи уи хьэкъщ. Лъэпкъым ди щыӏэпс хэту мы щӏыӏэпсым къыхэпсу, Дыщигъыӏу, дыщӏигъэкъуу, псэм зыкъыщӏигъакъуэу фихьэ а жылэ щӏыгум, жылэ губгъуэм, дызыщехуэхыу дыкъызщыкӏыжым деж. Шэхьидхэм фапэрыхьэж, напэр фӏыгъыу, лъэпкъым и анэмэт адыгэ напэр шэхьидыпсэми зэрыпсэур игъэлъэгъуэжу, къищу, къытхэщу гъуджэу. Аращи, Тхьэм уигъэпсэунути укъигъэщӏащ.

нэхулъэр щызэкӏэщӏитхъым и пщэдейри зэкӏэщӏэтхъа хъуат. Къетыкъуэ тӏуащӏэ деж гуауэри щытӏуащӏэт. Балъкъ псыхъуэ и ӏэплӏэми хьэдэ изт, псыхъуэ гуащи щӏалэ щхьэмахуэхэр игъеижт. Ахэр адыгэ и бынт, ахэр шу махуэт, ахэр напэ хужьт. Уанэгум итӏысхьэмэ лӏыгъэм хуэшэст.